aw minnu bɛ ka an lamɛn mali kɔnɔ ani mali kɔ kan farafina kɔnɔ ani farafina kɔ kan aw minnu bɛ ka an lamɛn arajo sira fɛ ani ɛntɛrnɛt sira fɛ aw minnu bɛ ka an lamɛn whatsapp sira fɛ groupe dɔnni bulonba nimero 1 nimero 2 fɔɔ ka taa se nimero 3 ma ani aw ka jamakulu maaw bɛɛ lajɛlen aw minnu bɛ ka an lamɛn kucala arajo jama jigi fiɲɛ suuru fɛ bi kɔnɔtɔ ni wɔɔrɔ tomi seegi jɔjan fiɲɛ suuru tɔntɔ yakuba konate e min ye a ɲɛmɔgɔba ye aw minnu bɛ ka an lamɛn fanakaw fɛ yen radio man bɛ bɛɛ fɔ fiɲɛ suuru fɛ tɔntɔ samaɲana basi e min ye a ɲɛmɔgɔba ye aw minnu bɛ ka an lamɛn arajo yɛrɛdɔn sabanan sira fɛ pɛsoba tɔntɔ mamadu kulibali dit jagɛr e min ye a directeur économique ye ani tanti baminata kulibali e min ye a directrice financière ye

aw minnu bɛ ka an lamɛn kita mara la radio mande sababuya la tɔntɔn fuseniba keita e min ye a ɲɛmɔgɔba ye tɔntɔn lasina kulibali e min bɛ wele ko su dibi de la radio manden kitakaw fɛ yen aw minnu bɛ ka an lamɛn ferekesedugu radio bɛnkadi fiɲɛ suuru fɛ kɛmɛ ni wɔɔrɔ tomi wɔɔrɔ jɔjan fiɲɛ suuru tɔntɔn ismaɛl jalo e min ye a ɲɛmɔgɔba ye i ni facɛ ɲuman tɔntɔn abu jalo

nin ye aw ka nin dɔgɔkun ni o ye k'a daminɛ lɛndi n'o ye tɛnɛ ye fevriye kalo kile mugan ni segin ka taa bila dimansi la n'o ye kari ye mars kalo kile wɔɔrɔ saan ba fila ni mugan ni fila ale dɔgɔkun kibaru ye ni o labɛnna profesɛr bazumana watara fɛ dolo dɔnba turabu dɔnba tigɛ kɔnɔna dɔnba ani banaw ni u furaw dɔnba ani sigo n'a kɔrɔ dɔnba k'a lase aw ma aw denmuso ani aw balimamuso ani aw ka kalanden fitini fɛ ni o ye mayisata watara ye dolo karamɔgɔ denmuso ni mɔgɔ min b'a fɛ ka i ka duniyatigɛ tagabolo dɔn dolo dɔnni tigɛ kɔnɔna dɔnni ani turabu dɔnni sira fɛ walima ka i kalan o dɔnniya la k'a sɔrɔ i ma wuli ka na a fɛ yen nka musagabɔ b'a la dɛ

bi saba ni kɔnɔntɔn faamuyaliko ɲuman ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma an be yɔrɔ min na sisan an be bamako ɲamanakaw fɛ yen atetebugu dondaba la sapɛr pɔnpiye ani sato ɲaga du ani ekɔli ɲɛtaso masurunya na n'alahu taala sɔnn'a ma aw bena ɲinɛ saan ba fila ni mugan ni fila ale saan kibaru lamɛn arajo solɛyi fm fiɲɛ suuru fɛ k'a daminɛ nɛgɛ ɲɛ tan ni wolonfila ka taa bila nɛgɛ ɲɛ tan ni segin na sigasokaw fɛ yen ni mɔgɔ minnu bangena k'a daminɛ marisi kalo tile mugan ni kelen ka taa bila avrili kalo tile mugan na n'an b'a fɔ olu ma ko beliyew funteni kalo fɔlɔ denw ni so denw sagajigiw nin dɔgɔkun kɔnɔ fan bɛɛ ye kɔrɔn ye aw bolo gɛrɛsigɛ ɲini sira fɛ sabula aw ka sɛgɛsɛgɛli ani jateminɛ ani koo labɛn cogo ɲuman ani baara ɲɛdɔn de bena kɛ sababu ye k'aw ka diyaɲɛfɛnw caaman sɔrɔli nɔgɔya aw ye fɔɔ ka jigitugu lase aw balimaw ma nin dɔgɔkun kɔnɔ ko fosi tɛna kɛ ka bali aw la o la n'aw ye mɔgɔ min ladi n'o tigi sɔnna aw ta ma o bɛ hɛrɛ sɔrɔ aw sababuya la baw aw hakili ka bon aw sɔmi ka jan nin dɔgɔkun kɔnɔ nuhu kɔrɔ k'i sigi ni na ka kɛnɛ so minɛ alibayaro k'i sigi gɛrɛsigɛ so kɔnɔ alimankusi k'i sigi badu ani dimiso la ka n'i sigi sira kan ka jigiya so minɛ o de bɛ bonya ani basigi ani lafiya kofɔ aw ka seko ni dɔnko baaraw la k'aw ka diyaɲɛfɛnw caaman sɔrɔli nɔgɔya aw ye baarakɛyɔrɔw la sutura kɔnɔ kalo o min be lakodɔnni dolo kofɔ o sigilen bɛ aw ka tamasiyɛn so kɔnɔ samedi n'o ye sibiri ye marisi kalo kile duuru ani dimansi n'o ye kari ye kalo kile wɔɔrɔ o don fila bɛ aw ka bonya ani hɛrɛ ani jolimandiya kofɔ jama fan fɛ mori zumana k'i sigi fasotigi ka so ka siyɔrɔ minɛ lomarabile k'i sigi masaya so kɔnɔ o de bɛ jɔrɔ ani kɔnɔgan ani dusukasi kofɔ aw masaw ni ɲɔgɔn cɛ sɔrɔ na sira fɛ nga o ko ɲɛnabɔbaga bɛna kɛ aw de ye kalalaw tala k'i sigi furuso la tɔntigi k'i sigi bana kɔ maliju k'i sigi juguya so kɔnɔ o bɛ kunkɔrɔta ani bonya ani baro dumanw kofɔ aw ni aw furuɲɔgɔnw walima aw ka ɲɛmɔgɔw cɛ sɔrɔ na sira fɛ komi nuhu kɔrɔ ani alibayaro jɛla ka alimankusi sigi sira kan o bɛ basigi ani lafiya ani sutura kofɔ aw ka dugutaga siraw kan ni mɔgɔ minnu bangena k'a daminɛ avrili kalo kile mugan ni kelen ka taa bila mɛ kalo kile mugan ni kelen na n'an b'a fɔ olu ma ko toro funteni kalo filanan denw gɛrɛsigɛso denw turaw aw ka nin dɔgɔkun nafolo caaman sɔrɔli bena kɛ majigi ani sutura de kɔnɔ o kɔrɔ de b'a yira k'a fɔ k'aw kana aw kɔnɔ jɛya mɔgɔ si ye nafoloko sira fɛ sabula denbaya ka kungo bena caya aw nɔfɛ k'aw ka kungo caya ka musagabɔ caya aw da la aw dun tana ye fantanya ye ni o ye aw minɛ o be bana de bila aw la badara ali k'i sigi ni na lawusina k'i sigi gɛrɛsigɛ ani furuso la adama k'i sigi sira kan o bɛ ninsɔndiya ani lafiya ani jigiya ɲuman sɔrɔli kofɔ aw ka diyaɲɛfɛnw sɔrɔli la sutura kɔnɔ uranus o min bɛ jigitugu ani dɛmɛ dolo kofɔ o sigilen bɛ a ɲɛ ɲuman kan aw ka tamasiyɛn so kɔnɔ o de bɛ aw ka bonya ani hɛrɛ ani nafolo teliman sɔrɔli basigibaliya kofɔ ka dɔgɔkun laban diya aw la kosɛbɛ gɛrɛsigɛ ɲini sira fɛ kumatigi ɲasan k'i sigi badu ani jigiya so kɔnɔ ka kɛnɛ so minɛ janfa alimami k'i sigi fasotigi ka so ka t'i sigi jimiso la maliju k'i sigi denɲɔgɔn ka so ka masaya so minɛ o bɛ jimi ani kɛlɛ ani kuma caman kofɔ aw ni aw masaw ani aw kanu ɲɔgɔnw ani aw baarakɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ nafoloko sira fɛ nga aw ka muɲu ni sabali ani kuma fɔcogo ɲuman de bɛ o gɛlɛya ban alimankusi k'i sigi bana kɔ taliki bereyima k'i sigi juguya ani siyɔrɔ la o be aw furuɲɔgɔnw ka kumasuli ani dibi ani kɔnɔgan kofɔ siyɔrɔ la nga o ko ɲɛnabɔbaga bena kɛ aw de ye adama k'i sigi sira kan o be ninsɔndiya ani hɛrɛ kofɔ aw ka dugutaga siraw kan ni mɔgɔ minnu bangena k'a daminɛ mɛ kalo kile mugan ni fila ka taa bila juin kalo kile mugan ni kelen na n'an b'a fɔ olu ma ko gémeaux funteni kalo sabanan denw badu denw filaniw nin dɔgɔkun kɔnɔ aw y'aw jigi da aw yɛrɛbakun ka baarakɛlenw kan ka tɛmɛ mɔgɔ wɛrɛ ta kan aw mana sɔrɔ minw kɛ o sira fɛ o de ye aw gɛrɛsigɛ ye sabula kumasuli ani janfa ani namara bɛ aw ni aw baarakɛɲɔgɔnw cɛ gɛrɛsigɛ ɲini sira fɛ aw kana juru don mɔgɔ la ani aw kana juru ta mɔgɔ fɛ n'o tɛ a sarali bɛ gɛlɛya lomara bilen k'i sigi ni ani badu ka so ka t'i sigi furuso la ka ko laban minɛ maliju k'i sigi gɛrɛsigɛ so kɔnɔ nuhu kɔrɔ k'i sigi sira kan o de b'a yira k'a fɔ k'aw ka wulikajɔ ni cɛsiri ani baara ɲɛdɔn de bɛna kɛ sababu ye k'aw gɛrɛsigɛ sankɔrɔta k'aw ka diyaɲɛfɛnw caaman sɔrɔli nɔgɔya aw ye ni aw kulo donna aw kɔrɔfɔlikan minw na aw masaw fan fɛ aw kana girin ka d'a la n'aw m'a sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ baw namaratɔw ani nkalontigɛlaw ka ca aw senkɔrɔ masa solomani k'i sigi fasotigi ka so janfa alimami k'i sigi masaya so kɔnɔ o bɛ dusukasi ani kɛlɛ ani kɔnɔgan kofɔ aw ni aw masaw cɛ furusiri ko kuma dɔ la gémeaux n'aw ma muɲu ka sabali ka se aw dusu ani aw ka kuma fɔtaw la aw jo bɛna kɛ aw jalaki ye sabula mɔgɔ masa ye sɛfan de ye n'i benn'a kan a bɛ ci wa n'a benn'i kan a bɛ ci alimankusi k'i sigi denɲɔgɔn ka so ka juguya so minɛ taliki bereyima k'i sigi jigiya so kɔnɔ lawusina k'i sigi dimiso la ka n'i sigi siyɔrɔ la ka nafolo so minɛ o bɛ kumasuli ani dibi kofɔ aw baarakɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ nafoloko sira fɛ nuhu kɔrɔ k'i sigi sira kan o bɛ kunkɔrɔta ani lafiya kofɔ aw ka dugutaga siraw kan ni mɔgɔ minnu bangena k'a daminɛ juin kalo tile mugan ni fila ka taa bila juillet kalo tile mugan ni fila na n'an b'a fɔ olu ma ko cancer samiya kalo fɔlɔ denw fasotigi denw ganganw aw ka nin dɔgɔkun daminɛ gɛrɛsigɛ siraw ka teli nga a basigilen tɛ o la aw ye jateminɛ kɛ aw ka nafolo bɔtaw la n'aw bena sanni kɛ sabula masaw ka kunko ka can aw da la nin dɔgɔkun kɔnɔ o ye ala ka latigɛ ye baw u jigi ye aw de ye aw tena se k'u ye gwɛlɛya la n'aw m'u dɛmɛ mori zumana k'i sigi ni ani denɲɔgɔn ka so kumatigi ɲansan k'i sigi gɛrɛsigɛ so kɔnɔ taliki bereyima k'i sigi sira kan ka juguya so minɛ o de bɛ aw ka bonya ani hɛrɛ ani nafolo teliman sɔrɔli basigibaliya kofɔ aw ka diyaɲɛfɛnw sɔrɔli la gɛrɛsigɛ ɲini sira fɛ nin dɔgɔkun daminɛ kɔnɔ layirukan fɛn o fɛn bɛna ta aw ni mɔgɔw cɛ nafoloko sira fɛ a kɛbaga ka dɔgɔ badara ali k'i sigi badu ka so ka kɛnɛ so minɛ lawusina k'i sigi fasotigi ka so ka jigiya so minɛ adama k'i sigi bana kɔ ka masaya so minɛ maliju k'i sigi furuso la ka n'i sigi siyɔrɔ la o bɛ nisɔndiya ani kunkɔrɔta ani baro dumanw kofɔ aw ni aw masaw ani aw furuɲɔgɔn dɔw ka bɛn ani sigikafɔ sira fɛ fɔɔ k'a kɛ sababu ye ka gundo dogolen dɔ bange aw ni u cɛ kansɛr aw bena bonya ani kunkɔrɔta ani gɛrɛsigɛ caaman sɔrɔ dɔgɔkun laban de la ka tɛmɛ a daminɛ kan taliki bereyima k'i sigi sira kan ka juguya so minɛ o be hɛrɛ ani lafiya ani gundo dogolen dɔ bangeli kofɔ aw ka dugutaga siraw kan ni mɔgɔ minnu bangena k'a daminɛ juye kalo tile mugan ni saba ka taa bila ut kalo tile mugan ni saba la n'an b'a fɔ olu ma ko liyɔnw samiya kalo filanan denw denɲɔgɔnso denw warabaw datuguli bɛ aw ka nin dɔgɔkun gɛrɛsigɛ siraw kan ni a bɔla aw masaw ani aw baarakɛɲɔgɔnw la nin dɔgɔkun daminɛ kɔnɔ aw kana aw jigi da mɔgɔ si ka dɛmɛ kan nafoloko sira fɛ aw ka hɛrɛ fanba bɛna sɔrɔ aw ka taanikasegi baaraw de la sabula aw gɛrɛsigɛ bɛ aw sentɛgɛ kɔnɔ alimankusi k'i sigi nin na masa solomani k'i sigi gɛrɛsigɛ ani nafoloso la ka kɛnɛso minɛ o bɛ aw ka jɔrɔ ani hami ani gɛrɛsigɛ datuguli kofɔ aw ka diyaɲɛfɛnw sɔrɔli la nafoloko sira fɛ sigi musa k'i sigi badu ani dimiso la ka siyɔrɔ minɛ adama k'i sigi faso ani sira kan ka n'i sigi masaya so kɔnɔ ka ko laban minɛ o bɛ nisɔndiya ani bonya ani jigiya ɲuman sɔrɔli kofɔ aw masaw ni aw baarakɛɲɔgɔnw ani aw ka ɲɛmɔgɔw walima aw furuɲɔgɔnw fan fɛ ni aw sɔnna u ka ladilikanw ma aw kan'a to sɔsɔli ani kuma caman ka don aw ni u cɛ n'o tɛ n'a kɛla kɛlɛ ye o bɛ gɛrɛsigɛ tiɲɛ lase aw ma mori zumana k'i sigi denɲɔgɔn ani jigiya so kɔnɔ o de b'a yira k'a fɔ k'aw jigitugubaga ani aw dɛmɛbaga ɲuman bɛna kɛ aw baarakɛɲɔgɔnw de ye baara kɛcogo ɲuman sira fɛ ni aw sɔnna ka tugu u ka ladilikanw kɔ kalalaw k'i sigi bana kɔ ka juguya so minɛ o bɛ aw furuɲɔgɔnw ka sɔrɔ basigibaliya ani kɔnɔgan kofɔ liyɔn aw bena bonya ani ninsɔndiya ani hɛrɛ caaman sɔrɔ dɔgɔkun laban de la kosɛbɛ nafoloko sira fɛ ka tɛmɛ a daminɛ kan o la aw ye aw ka dugutaga boloda ka bɛn o wagati kofɔlen ma k'a daminɛ jeudi n'o ye alamisa ye ka taa bila dimasi la n'o ye kari ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a daminɛ utikalo kile mugan ni naani ka taa bila sɛptanburu kalo kile mugan ni saba la n'an b'a fɔ olu ma ko viyɛrziw samiya kalo sabanan denw dimiso denw fɛn kura sanuman baara ma kɛ min na fɔlɔ aw ye jateminɛ kɛ aw ka nafolo bɔtaw la n'aw bena sanni kɛ sabula kunmasuli be aw ka gɛrɛsigɛ siraw kan o de b'a yira k'a fɔ k'aw ka kunkow bena caya aw ka sɔrɔw ma walisa aw ka lafiya ani hɛrɛ ani bonya sɔrɔ nin dɔgɔkun kɔnɔ fɔ aw k'aw jigi da aw masaw ani aw baarakɛɲɔgɔnw ani aw ka ɲɛmɔgɔw walima aw furuɲɔgɔnw ka dɛmɛ kan ka sɔn u ka fɔtaw ani u ka kɛtaw ma masa solomani k'i sigi nin na lawusina k'i sigi gɛrɛsigɛso kɔnɔ maliju k'i sigi dimiso la ka n'i sigi sira kan ka siyɔrɔ minɛ o de bɛ kɔnɔgan ani kunmasuli ani nafolo basigibaliya kofɔ aw ka diyaɲɛfɛnw sɔrɔli la gɛrɛsigɛ ɲini sira fɛ nin dɔgɔkun kɔnɔ aw kana juru ta mɔgɔ fɛ n'o tɛ a sarali laban bɛ kɛ kɛlɛ ye mori zumana k'i sigi badu ani fasotigi ka so sigi musa k'i sigi masaya so kɔnɔ o de bɛ nisɔndiya ani bonya ani baro dumanw kofɔ aw ni aw masaw cɛ nɛgɛjuru sira fɛ walima sigikafɔ baara dɔw la kalalaw tala k'i sigi denɲɔgɔnso la lomarabilen k'i sigi furuso la ka nafolo so minɛ tɔntigi k'i sigi bana kɔ ka n'i sigi jigiya so kɔnɔ taliki berema k'i sigi juguya so kɔnɔ o de bɛ bonya ani kunkɔrɔta ani hɛrɛ ani baara ɲuman kofɔ aw ni aw baarakɛɲɔgɔnw ani aw ka ɲɛmɔgɔw cɛ baarakɛcogo ɲuman sira fɛ maliju k'i sigi dimi ani sira kan ka siyɔrɔ minɛ o bɛ hɛrɛ ani lafiya kofɔ aw ka dugutaga siraw kan ni mɔgɔ minnu bangena k'a daminɛ sɛptanburu kalo tile mugan ni naani ka taa bila ɔktɔburu kalo tile mugan ni saba la n'an b'a fɔ olu ma ko balansiw kawula kalo fɔlɔ denw furuso denw sumanikɛlaw ko sa dogolen de be kɔgɔ nin dɔgɔkun kɔnɔ aw kana aw kɔnɔ jɛya mɔgɔ si ye nafoloko sira fɛ sabula nafolo jurutabagaw bena caya aw nɔfɛ nin dɔgɔkun kɔnɔ aw dun mana juru don mɔgɔ la a sarali be gwɛlɛya aw ye jateminɛ kɛ aw dusu ani aw ka kumafɔtaw la ka ɲɛsin aw furuɲɔgɔnw walima aw ka ɲɛmɔgɔw ma nafoloko sira fɛ n'o tɛ ni kɛlɛ donna aw ni u cɛ a kuntagala be janya lawusina k'i sigi ni na adama k'i sigi gɛrɛsigɛ so kɔnɔ badara ali k'i sigi badu ani sira kan ka jigiya so minɛ o de bɛ nisɔndiya ani hɛrɛ ani jigiya ɲuman sɔrɔli kofɔ aw ka seko ni dɔnko baaraw la k'aw ka diyaɲɛfɛnw caman sɔrɔli nɔgɔya aw ye uranus o min bɛ jigitugu ani dɛmɛ dolo kofɔ o sigilen bɛ a ɲɛɲuman kan aw jɛɲɔgɔn ka tamasiyɛn so kɔnɔ n'o ye toro ye o de bɛ aw ka nafolo teliman sɔrɔli basigibaliya kofɔ ka jigitugu lase aw masaw ani aw furuɲɔgɔnw ma taliki berema k'i sigi fasotigi ka so ka siyɔrɔ minɛ masa solomani k'i sigi masaya so kɔnɔ o be bonya ani hɛrɛ ani jigiya ɲuman sɔrɔli kofɔ aw ni aw masaw cɛ sigikafɔ dɔ sababuya la janfa alimami k'i sigi denɲɔgɔn ka so ka ko laban minɛ tɔntigi k'i sigi dimi so la ka furuso minɛ alimankusi k'i sigi bana kɔ o be bɛnbaliya ani dimi ani kɛlɛ kofɔ aw ni aw baarakɛɲɔgɔnw ani aw ka ɲɛmɔgɔw walima aw furuɲɔgɔnw cɛ sɔrɔ na sira fɛ komi lawusina ani a dama jɛla ka badara ali sigi sira kan o bɛ nisɔndiya ani hɛrɛ ani lafiya kofɔ aw ka dugutaga siraw kan ni mɔgɔ minnu bangena k'a daminɛ ɔktɔburu kalo tile mugan ni naani ka taa bila novanburu kalo tile mugan ni fila la n'an b'a fɔ olu ma ko skɔrpiyɔn kawula kalo filanan denw dibiso denw gɔsɔnw nin dɔgɔkun kɔnɔ fan bɛɛ ye kɔrɔn ye aw bolo gɛrɛsigɛ ɲini sira fɛ sabula aw ka jateminɛ ani sɛgɛsɛgɛli ani hakili ɲumanya de bena kɛ sababu ye k'aw gɛrɛsigɛ dayɛlɛ k'aw ka diyaɲɛfɛnw caaman sɔrɔli nɔgɔya aw ye aw ka seko ni dɔnko baaraw sira fɛ kunnafoni dumanw aw kulo bena don o caaman na nɛgɛjuru siraw ani ɛntɛrinɛti siraw fɛ n'o ye bɔlɔlɔw ye aw masaw fan fɛ sɔrɔ na sira fɛ kalalaw tala k'i sigi ni ani fasotigi ka so ka kɛnɛ so minɛ tɔntigi k'i sigi gɛrɛsigɛ so kɔnɔ maliju k'i sigi sira kan o bɛ kunkɔrɔta ani bonya ani nafolo teliman sɔrɔli kofɔ aw ka baara ɲumanw kɛli la gɛrɛsigɛ ɲini sira fɛ nuhu kɔrɔ k'i sigi badu ka so taliki bereyima k'i sigi masaya so kɔnɔ adama k'i sigi siyɔrɔ la o bɛ sigi ka fɔ ani bɛn ani nisɔndiya ani baro jumanw kofɔ aw ni aw masaw cɛ siyɔrɔ la scorpion nin dɔgɔkun kɔnɔ aw kana siran ka kuma jama na sabula aw ka hakilina ɲumanw bɛna jama dɛmɛ k'a bila sira ɲuman kan Janfa Alimami k'i sigi denɲɔgɔn ka so. Masa Solomani k'i sigi dimiso la. Lomarabilen k'i sigi jigiya so kɔnɔ ka nafolo so minɛ. Badara Ali k'i sigi furuso la ka bana kɔ minɛ. O bɛ dusukasi ani gɛlɛya ani kɔnɔgan kofɔ aw baarakɛɲɔgɔnw ani aw furuɲɔgɔnw walima aw ka ɲɛmɔgɔw cɛ nafoloko sira fɛ. Nga o ko ɲɛnabɔbaga bɛna kɛ aw de ye. Maliju k'i sigi sira kan. O bɛ kunkɔrɔta ani hɛrɛ ani nafolo teliman sɔrɔli kofɔ aw ka dugutaga siraw kan. ni mɔgɔ minnu bangena k'a daminɛ novanburu kalo tile mugan ni saba ka taa bila desanburu kalo tile mugan ni kelen na n'an b'a fɔ olu ma ko sajitɛriw kawula kalo sabanan denw siraso denw sotigi kalatigiw nin dɔgɔkun kɔnɔ basigi ani lafiya ani bonya ani hakili ɲumanya ye aw ta ye gɛrɛsigɛ ɲini sira fɛ kɔrɔya kun ye ɲɛmajɔ ye aw ka dalakan de bɛna nafasɔrɔ sira di jama ma nin dɔgɔkun kɔnɔ ni mɔgɔ min ma sɔn aw ka lajilikanw ma o kana jigi aw la sabula jɔnni kunnango o dɛmɛbaga ni ala man di nuhukɔrɔ k'i sigi ni na alibayaro k'i sigi gɛrɛsigɛso kɔnɔ taliki berema k'i sigi fasotigi ka so ka furuso minɛ o de bɛ aw ka bonya ani hɛrɛ ani basigi ani lafiya kofɔ aw ka diyaɲɛfɛnw sɔrɔli la sutura kɔnɔ fɔɔ k'a kɛ sababu ye k'aw masaw ani aw furuɲɔgɔnw jigi tugu aw kulo bɛna don kunnafoni duman dɔw la ka bɔ aw masaw fan fɛ min bɛna kɛ sababu ye ka gundo dogolen dɔ bange aw ye sɔrɔ na sira fɛ alimankusi k'i sigi denɲɔgɔn ani dimiso la ka n'i sigi sira kan sigi musa k'i sigi jigiya so kɔnɔ o bɛ aw baarakɛɲɔgɔnw ka jɔrɔ ani kamanagan ani dibi kofɔ baara dɔ sira fɛ nga aw ka muɲu ni sabali ani kuma fɔcogo ɲuman de bɛ o gɛlɛya ban masa solomani k'i sigi bana kɔ ka ko laban minɛ badarali k'i sigi juguya so kɔnɔ ka nafolo so minɛ kumatigi ɲasan k'i sigi kɛnɛso la o bɛ dimi ani kɔnɔgan ani gɛlɛya kofɔ aw ni aw ka ɲɛmɔgɔw walima aw furuɲɔgɔnw cɛ nafoloko sira fɛ komi nuhu kɔrɔ ani alibayaro jɛla ka alimankusi sigi sira kan o bɛ basigi ani lafiya ani sutura kofɔ aw ka dugutaga siraw kan ni mɔgɔ minnu bangena k'a daminɛ desanburu kalo tile mugan ni fila ka taa bila janviye kalo tile mugan na n'an b'a fɔ olu ma ko capricorne fonɛnɛ kalo fɔlɔ denw masaso denw san san gere kurabɔtigiw n'aw m'aw janto aw dusuw ani aw ka kuma fɔtaw la aw baarakɛɲɔgɔnw ani aw kanuɲɔgɔnw fan fɛ aw bena dusukasi ani janfa ani gɛrɛsigɛ tiɲɛ sɔrɔ ni o laban bena kɛ nimisa ye aw bolo karabali ani diyagoya tɛna mɔgɔ kɛ k'aw ka baara kɛ a kɛcogo la nga n'aw sela k'u nɛgɛ aw be aw sago sɔrɔ o de sababuya la kaprikɔn walisa i ka ɲɛmɔgɔya jabɔ fɔ i ka kɛ dugukolo ye mɔgɔw ka tagama i kan lomarabilen k'i sigi ni ani denɲɔgɔn ka so janfa alimami k'i sigi gɛrɛsigɛso kɔnɔ ka t'i sigi nafoloso la kalalaw tara k'i sigi dimiso la masa solomani k'i sigi sira kan o de bɛ dusukasi ani kɔnɔgan ani gɛrɛsigɛ tiɲɛ kofɔ aw ni aw baarakɛɲɔgɔnw cɛ nafoloko ani baara kɛcogo ɲuman sira fɛ venus o min bɛ jarabi ani furu ani kanubaya dolo kofɔ ani marisi dolo o min bɛ wulikajɔ ni cɛsiri ani baara dolo kofɔ ani pluton o min bɛ ɲuman ani juguman dolo kofɔ o doloba saba bɛɛ sigilen bɛ a ɲɛɲuman kan aw ka tamasiɲɛ so kɔnɔ o de bɛ aw ka bonya ani hɛrɛ ani jolimandiya ani hakili ɲumanya kofɔ ka furu dilan walima ka kɛlɛ ban furuɲɔgɔnma fila ni ɲɔgɔn cɛ ani ka ladilikan ɲuman di aw baarakɛɲɔgɔnw ma baara kɛcogo ɲuman sira fɛ nuhu kɔrɔ k'i sigi badu ani furuso la alibayaro k'i sigi fasotigi ka so badara ali k'i sigi bana kɔ mori zumana k'i sigi juguya so kɔnɔ ka kɛnɛ so minɛ o bɛ sigi ka fɔ ani bɛn ani baro dumanw kofɔ aw ni aw masaw ani aw furuɲɔgɔnw walima aw ka ɲɛmɔgɔw cɛ sɔrɔ nasira fɛ masa solomani k'i sigi sira kan o bɛ siraba kan kasara ani aw ka dugutaga gɛlɛya walima a dabilali kofɔ ni mɔgɔ minnu bangena k'a daminɛ janviye kalo tile mugan ni kelen ka taa bila fevriye kalo tile tan ni kɔnɔntɔn na n'an b'a fɔ olu ma ko vɛriso fonɛnɛ kalo filala denw jigiso denw jibɔnnaw ni dɔgɔkun kɔnɔ aw ka muɲu ni sabali ani majigi ani tanikasegi baaraw de bena kɛ sababu ye k'aw ka diyaɲɛfɛnw caaman sɔrɔli nɔgɔya aw ye sutura kɔnɔ o la aw ye aw yɔrɔ janya ka bɔ sɔsɔli ani kuma caaman na aw masaw ni aw baarakɛɲɔgɔnw ani aw furuɲɔgɔnw walima aw ka ɲɛmɔgɔw cɛ sɔrɔ nasira fɛ sabula n'a kɛla kɛlɛ ye nimisa bena kɛ aw ta ye baw mɔgɔ t'i jo na kɛlɛ bɛɛ kɛ lawusina k'i sigi ni ani juguya so kɔnɔ alibayaro k'i sigi gɛrɛsigɛso kɔnɔ ka ko laban minɛ kalalaw tala k'i sigi sira kan ka kɛnɛso minɛ o de b'a yira k'a fɔ k'aw ben'aw jigi da aw ka diyaɲɛfɛn minw sɔrɔli kan aw ka wuli ka jɔ ni cɛsiri ani tanikasegi baaraw de bena kɛ sababu ye k'o caaman sɔrɔli nɔgɔya aw ye majigi ani sutura kɔnɔ Mercure o min bɛ hakili ani faamuya ani jateminɛ dolo kofɔ ani saturne o min bɛ yɛrɛminɛ ani kelenna miiri ani jɔrɔ dolo kofɔ o doloba fila bɛɛ sigilen bɛ a ɲɛɲuman kan aw ka tamasiɲɛ so kɔnɔ o de bɛ aw ka basigi ani lafiya ani jateminɛ kofɔ ka hakili ɲuman di aw baarakɛɲɔgɔnw ma dɔgɔkun laban na walisa aw bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ caman kɛ kalo o min bɛ lakodɔnni dolo kofɔ o sigilen bɛ aw ka tamasiɲɛ so kɔnɔ lundi n'o ye ntɛnɛ ye fevriye kalo kile mugan ni segin ani mardi n'o ye tarata ye marsi kalo kile fɔlɔ o don fila bɛ aw ka bonya ani hɛrɛ ani jolimandiya kofɔ jama fan fɛ kumatigi ɲansan k'i sigi badu ani denɲɔgɔnso la maliju k'i sigi fasotigi ka so janfa alimami k'i sigi masaya so kɔnɔ ka nafolo so minɛ o bɛ kuma caman ani dimi ani kɛlɛ kofɔ aw masaw ni ɲɔgɔn cɛ nafoloko sira fɛ kalalaw tara k'i sigi sira kan ka kɛnɛ so minɛ o bɛ hɛrɛ ani lafiya kofɔ aw ka dugutaga siraw kan ni mɔgɔ minnu bangena k'a daminɛ fevriye kalo tile mugan ka taa bila marisi kalo tile mugan na n'an b'a fɔ olu ma ko puwasɔnw fonɛnɛ kalo sabanan denw juguso denw jɛgɛw nin dɔgɔkun kɔnɔ masaya fugulan bɛ aw kun na sabula aw ka wulikajɔ ni cɛsiri ani sɔmijɛya ani baara ɲɛdɔn de bɛna kɛ sababu ye k'aw gɛrɛsigɛ dayɛlɛ k'aw ka diyaɲɛfɛnw caaman sɔrɔli nɔgɔya aw ye fɔɔ k'aw ko diya aw masaw ani aw baarakɛɲɔgɔnw ye nin dɔgɔkun kɔnɔ jama mako bena jɔ aw ka ladilikanw ani bilasiraliw la sabula aw hakili ka bon ko tɛna kɛ ka bali aw la janfa alimami k'i sigi ni ani nafoloso la alibayaro k'i sigi gɛrɛsigɛ ani fasotigi ka so ka jigiya so minɛ taliki berehima k'i sigi sira kan ka juguya so minɛ o de be aw ka bonya ani hɛrɛ ani wulikajɔ ni cɛsiri kofɔ aw ka baara ɲumanw kɛli la fɔɔ ka nafolo caaman ladon aw kun jupitɛr o min be gɛrɛsigɛ ani nafolo dolo kofɔ ani nɛptin o min be alakodɔn ani diinɛ dolo kofɔ o doloba fila bɛɛ sigilen bɛ a ɲɛɲuman kan aw ka taamasiyɛn so kɔnɔ o de be aw ka bonya ani hɛrɛ ani jateminɛ ani nafolo caaman sɔrɔli kofɔ aw ka seko ni dɔnko baaraw la fɔɔ k'a kɛ sababu ye k'aw balimaw ani aw baarakɛɲɔgɔnw ani aw furuɲɔgɔnw jigi tugu kalo o min bɛ lakodɔnni ani yɛrɛyira dolo kofɔ o sigilen bɛ aw ka taamasiyɛn so kɔnɔ mɛrɛkredi n'o ye araba ye marisi kalo kile fila ani jeudi n'o ye alamisa ye marisi kalo kile saba ani vandrɛdi n'o ye juma ye marisi kalo kile naani o don saba bɛ aw ka bonya ani jolimandiya ani hɛrɛ kofɔ jama fan fɛ kumatigi ɲansan k'i sigi badu ani denɲɔgɔnso la adama k'i sigi dimi ani bana kɔ ka masaya so minɛ o bɛ nisɔndiya ani kuma caman ani baro dumanw kofɔ aw ni aw masaw ani aw baarakɛɲɔgɔnw walima aw furuɲɔgɔnw cɛ nɛgɛjuru sira fɛ taliki berehima k'i sigi sira kan ka juguya so minɛ o bɛ hɛrɛ ani lafiya kofɔ aw ka dugutaga siraw kan nin kun ye aw ka nin dɔgɔkun ni o ye k'a daminɛ lɛndi n'o ye ntɛnɛ ye fevriye kalo kile mugan ni segin ka taa bila dimansi la n'o ye kari ye marisi kalo kile wɔɔrɔ san ba fila ni mugan ni fila ale dɔgɔkun kibaru ye ni o labɛnna profesɛr bazumana watara fɛ dolo dɔnba turabu dɔnba tigɛ kɔnɔna dɔnba ani banaw ni u furaw dɔnba ani sigo n'a kɔrɔ dɔnba k'a lase aw ma aw denmuso ani aw balimamuso ani aw ka kalanden fitini fɛ ni o ye maishata watara ye dolo karamɔgɔ denmuso ni mɔgɔ min b'a fɛ ka i ka duniyatigɛ tagabolo dɔn dolo dɔnni tigɛ kɔnɔna dɔnni ani turabu dɔnni sira fɛ walima ka i kalan o dɔnniya la k'a sɔrɔ i ma wuli ka na a fɛ yen nka musagabɔ b'a la dɛ sabula ji gansan tɛ kumu pɔrɔfesɛri ka nimero filɛ 00223 79 16 78 12 bi wolonfila ni kɔnɔntɔn tan ni wɔɔrɔ bi wolonfila ni seegin tan ni fila ni o ye a ka whatsapp nimero ye 00 223 64 64 16 39 bi wɔɔrɔ ni naani bi wɔɔrɔ ni naani tan ni wɔɔrɔ bi saba ni kɔnɔntɔn faamuyali ko ɲuman ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma

nin ye kibaruya ye k'a ɲɛsin jama bɛɛ lajɛlen ma nin dɔgɔkun kɔnɔ sigikafɔ ani bɛn ani ɲɔgɔn faamuya bɛna caya an ka jamana kɔnɔ jamanadenw ani jamana ɲɛmɔgɔw fan fɛ k'a sababuya kɛ gundo dogolen caman bangeni ye faso juguw fan fɛ fili man jugu nka n tɛ segi kɔ o de ka jugu hali sisan an k'an kɔlɔsi an dusu ani an ka kuma fɔtaw la nɛgɛjurusiraw ani rezo sosiyow san fɛ n'o ye bɔlɔlɔw ye sabula i sen n'i bolo mana i don ko min na i bɛ bɔ nka n'i da ye i don i bɔ man di dɛ hali furu ɲɔgɔnma dɔw sen bɛ o la a tɛna mɛn sɔɔni faso juguw yɛrɛdamaw bɛna kari ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn ka gundow bɔrɔtɔ k'u malo jamanadenw ye baw nkalon mana san kɛmɛ boli kɛ tiɲɛ sɔgɔmada kelen b'a gɛn k'a minɛ marisi kalo ye kalo barikaman de ye don saba bɛ a kɔnɔ ni mɔgɔ min sela ka aladeli kɛ o don saba kɔnɔ ka bɛn a wagati kofɔlen ma i ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen bɛ sabati Alahu taala fɛ o don fɔlɔ ye mercredi le 2 mars n'o ye araba ye marisi kalo kile fila ni mɔgɔ min sera ka ala deli k'a daminɛ 11 heures la n'o ye nɛgɛ kaɲɛ tan ni kelen ye ka fatiya ta ka bɛn 11 heures 56 ma n'o ye nɛgɛ kaɲɛ tan ni kelen sanga bi duuru ni wɔɔrɔ ye k'i hamina ko yira ala la ka kila ka saraka bɔ o kile fila kɔnɔ i na ala jɔyɔrɔ ye i ka hamina kow gilani na don nataw kɔnɔ sabula kile ani jupiter nɔrɔ bɛna don ɲɔgɔn na ka bɛn o wagati kofɔlen ma k'o mercredi don kɛ don barikama ye ala ka sababu ɲuman kɛ an bɛɛ lajɛlen ye ala ka barika ani hakili ɲumanya ani jama maracogo ɲuman di an ka furancɛ fanga tigilamɔgɔw ma k'an kisi an juguw tɔɔrɔ ma ka kɛnɛya ani lafiya ani bɛn sinsin an ka jamana kɔnɔ ala ka hakili ɲuman ani jama maracogo ɲuman di an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma ka dunkafa sabati jamana kɔnɔ ala ka basigi ani lafiya ani hɛrɛ don an ka kalansow kɔnɔ ka ɛgizamɛn sɔrɔli nɔgɔya kalandenw ye ala ka faso juguw malo k'u gundo bɔrɔtɔ k'u sen n'u bolo siri k'u don kaso juguw la ala kira kanu kosɔn sɔlala wasalim tasiliman k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ni alaw ta